Tiocfaidh tú fhéin ach níl tada ach shit ar an raidió na laethantaí seo. Tháinig an fir te. Caitlín ab ainm di. Bhí sí sin tearnach a lár agua í. Bhí an lá caite orainn. Meas tú an gcuirfinn glaoch uirthi ar fhaitíos gur tharla aon cheo? Ná déan. Ná déan na. Ná bí ag sodar ina diaidh. Níl sé cóir, is an méid atá déanta aici ort. Tá do chearta féin agatsa freisin. Is leatsa an teach sin freisin. Agus níl. Níl tada ar bith beo déanta as bealach agat. Bhuel, tá's agam é sin, Dad. Ach caithfidh mise a bheith cúramach. Nó, sin an rud is tábhachtaí ar fad, ná Joe B. tuairimí agatsa faoi thodhchaí na craoltóireachta poiblí? Má tá, Inniu, an cúigiú lá Bealtaine, an sprioc le d'aighneacht a chur chugainn. Do stáisiúnsa don náisiún seo. Ponc FM. An cúigiú lá Bealtaine. Cothrom an lae seo. By dad. Go ndéana Dia trócaire ar do Mhama bhocht. Amen. Cá dtéann na blianta, huh? Dá mbeadh breith ar m'aiféala. Is minic mé ag cuimhniú air. Níl fhios a'm ó thalamh an domhain cén fáth ar lig mé ag tiomáint, bhí fhios ag an saol mór nach raibh sí in ann aige. Ní ortsa an locht, Dad. Ea, tá's a'm, tá's a'm, ach fós. Nach diabhlaí an rud é gur anseo, sa scoil seo, a bhí muid an lá sin freisin.

Is mise Johnny, Johnny Ó Dúill, athair Joe B. Tá coinne agam leis an bpríomhoide. Athair cé? Joe B, Bliain 4 Y. Seosaimhín Ní Dhúill atá i gceist agat? Joe B a thugann muid sa mbaile uirthi. Bhuel, Seosaimhín a thugann muid anseo uirthi, ó tharla gur mar sin a baistíodh í. Tá an príomhoide ag fanacht libh le ceathrú uaire. Yeah, tá an trácht ina chaos. Tabharfaidh mé síos chomh fada leis an oifig thú, ar fhaitíos go dtéann tú amú. Yeah, tá's a'm cá bhfuil sé, mar a tharlaíonn sé. Tabharfaidh mé síos thú, ar fhaitíos na bhfaitíos. Níor mhaith liom go gcuirfí tuilleadh moille le rudaí. Nach raibh do bhean le bheith anseo freisin? Yeah, tá sí ar a bealach. Nach bhféadfadh sibh taisteal le chéile? Á, ní haon ionadh go bhfuil an trácht go dona. Mm, saothraithe duit. Anois, seo muid. Beidh an príomhoide libh gan mhoill. Ag glacadh leis nach mbeidh mórán moille ar do bhean chéile? Mairéad, an ea? Maggie a thugann muid uirthi sa mbaile ach Frances a baisteadh uirthi. Ní ón ngaoth nó ón mbáisteach a fuair bhur n-iníon a cuid notions, feicim. Hi. Wow, cé hí sin? Huh? Oh. Sin í Goebbels. Goebbels? Oh, Goebbels! Ahh, mhaith. Ha? Eh, Go-. Ná bac. Cheap mé go raibh stair fós ar an curriculum anseo. Hmm. Bhfuil fhios a'tsa céard a tharla do mo thuismitheoirí nuair a bhí mise sa scoil seo? timpist báid. 30 bliain ó inniu. Thúisce píosa araon gach rud. Mar sin, saol le garraí. Rois? Bhfuil fhios a'd tuige a raibh siad ag teacht ar scoil? No. Mar go raibh geaing leaids níos sine ná mé ag piocadh orm. Seasta. Tháinig mo mhuintir isteach le labhairt leis an múinteoir faoi, mar gur dhúirt mé leo faoi. Agus nuair a chonaic mé anseo sa scoil iad, á, bhí mé ag iarraidh dhul abhaile leo. Ach rud éigin a dúirt m'athair liom. Dúirt sé liom fanacht, an fód a sheasamh, gan a thabhairt le fios do na leaids go raibh mé briste acu.

Bhfuil fhios a'd nach dóigh liom go raibh mise istigh sa scoil ón lá sin tríocha bliain ó shin, de bharr an tionchar a bhí ag na leaids sin orm. Tá sé soiléir go bhfuil smacht iomlán caillte ag an mbainistíocht ar na daltaí. Josephine, tá do mhama Frances anseo le thú a fheiceáil. Fágfaidh mé fút é an scéal iomlán a thabhairt di. Tá eolas anseo. Hah? Huh? OK, stór. Tá brón orm, níor thuig mé go raibh rudaí chomh dona ar scoil. Le gach rud atá ag tarlú, tuige nár dhúirt tú liom go raibh daoine ag piocadh ort? Cé a bhí ann, huh? Shane, ab ea? Agus an deartháir níos sine sin sa chlann, an, an Plank, cén t-ainm atá air? Jesus, Mom! Maggie! Hi, is mise Francis Mac Ionnrachtaigh. Hi. Príomhoide na scoile.

go ngearrtar pionós crua orthu siúd atá ag déanamh bulaíochta ar ár n-iníon. Mom. Caithfear teachtaireacht láidir a thabhairt don scoil ar fad nach gcuirfear suas ar chor ar bith leis an saghas seo iompair. Ach i dtosach báire, b'fhéidir. Is í Joe B a bhí ag déanamh an bhulaíocht. Maggie. Yeah. Ar leaid óg sa chéad bhliain. Mac leis an Máistir Ó Sioradáin. Sorry, múch mé na sea. Caithfidh mé seo a thógáil. Tá sé práinneach. Jesus, Johnny! Ah, Jesus thú fhéin! Tusa a choinnigh ag fanacht leathuair muid. Ní raibh aon neart a'm air! Neart a'msa air seo! OK, OK, a chairde, tá sé OK. Tóg an glaoch, tóg anall, fadhb ar bith. Hello? OK. Uh-huh. Sure. OK. Uh-huh. Gabh mo leithscéal, tá ceann de na meaisíní briste ag an obair, caithfidh mé a dhul síos. Ach dúirt tú go raibh tú imithe as an bhfactory. Bhuel, tá cúnamh uathub go práinneach. Tá brón orm faoi seo. Eh, labhróidh mé le Maggie ar ball agus tabharfaidh muid aghaidh air seo le chéile, nach dtabharfaidh, a Maggie? Ha! Yeah.

Cad a dhéarfas tú? Tá brón orm. Labhair amach! Tá brón orm. Ok. Anois, níl muid chun cur suas leis an iompar seo uaitse nó ó dhuine ar bith eile. An bhfuil sé sin soiléir? Yeah. Agus go bhfóire Dia ort má tharlaíonn sé arís. Anois, tá mé ag gearradh seachtain fionraí ort mar phíonós. Agus beidh mé ag súil le feabhas mór ach a bhfillfidh tú chugainn an seachtain seo chugainn, ok? Go raibh míle maith agat, Frances. Oh, oh, sula n-imíonn sibh, tá coinníoll amháin eile leis an socrú seo. Caithfidh tú páirt a ghlacadh sa chomórtas amhránaíochta thar ceann na scoile, mar a bhí i gceist agat ó thús na bliana. Agus tá mé ag súil go ndéanfaidh tú iarracht speisialta leis, okay? No! Tá's againn ar fad an bua ceoil atá a't Joe B. Is fearr go mór go ndíreoidh tú do chuid fuinnimhe agus aird air sin seachas a bheith ag piocadh ar leaids bheaga sa chéad bhliain. Tá muid fíorbhuíoch, Frances. Ná bí buartha, cinnteoidh mé go ndíríonn sí ar a cuid ceoil as seo amach. Hi, Johnny. Now, sula ndeireann sibh tada, caithfidh mé a rá, níl mé ar fáil le theacht ar ais le cabhrú libh mar tá gig leis an band agus tá an conradh sínithe. Ar ndóigh, sa chás is go mbeidh ardú suntasach páí i gceist, tá mé cinnte go mbeinn in ann rud eicínt a oibriú amach leis an ngníomhaire. An bhfeiceann tú an scáileán sin thuas sa chúinne? Yep. Céard é sin? Sin iad na ceamaraí slándála ón gcarrchlós. Yep. Agus seo físeán ón oíche chéanna sa charrchlós. Oíche Dé Sathairn, sílim. OK. Agus an n-aithníonn tú aon duine atá le feiceáil sa bhfíseán sin? B'in mise, ab ea? Táim ag ceapadh gur b'in tusa ceart go leor. Maith thú. Agus céard atá tú a dhéanamh? Táim ag breathnú suas ar na réalta. Agus céard atá tú a dhéanamh agus tú ag breathnú suas ar na réalta? Mo mhún sa sceach, ar ndóigh. Ar ndóigh. Sin mar nár oibrigh mo chárta slándála ag an doras an oíche sin. Ní fhéadfainn na jacks a úsáid. Níor oibrigh do chárta slándála toisc nach n-oibríonn tusa anseo a thuilleadh! Agus cé a thug cead duit a bheith ag déanamh do mhúin inár gcuid sceacha? Agus fanacht thar oíche i do charr inár gcarrchlós! Ní bhím ann ach na hoícheantaí nach mbím ag taisteal leis an mbean. Tá rudaí chomh gnóthach sin faoi láthair nach raibh deis agam lóistín a fháil dom féin go háitiúil, agus go dtí gur cuireadh mo chárta aitheantais oibre ar ceal cheana, bhí mé in ann an leithreas thíos staighre a úsáid, dá mba gá san oíche. Má chaitheann tusa oíche amháin eile i gcarrchlós na monarchan beidh mise ag glaoch ar na Gardaí! OK! Tá an jab déanta agus bhí sé sin feicim. Réidh me! Ní bhfuair tú do jab ar ais mar sin. No, ní bhfuair. Sin a bhí sa rá, mar fan go gcloisfidh tú. Bhí mé i dteangmháil le Frainc ón Metro agus tá aoi speisialta le bheith ag an ngig i Luimneach anocht, Eoin Arman ó chomhlacht ceirníní i Londain. Tá Frainc ag iarraidh orainn a bheith ann luath le bualadh leis. Okay. But come on, ná bí buartha faoin jab sin sa bhfactory. Cinnteoidh mise go n-oibreoidh an gig leis an Metro amach, alright? Yeah. Ok. Hi. Beidh an dearmhad ar chrús go. Oh shit! Chait sé gram. Cain ar íde dhíom ar fón. Come on, din deifir, cad muid bór bhfuil atá diesel le fáil air freisin? Níor bheadh i ndáiríre riamh. Sách dona do Dhaid agus a chuid carry-on. Ach tusa? Anois leis an iompar seo! Ní mé 'déanamh an comórtas sin. Ní má tá baint ag Ó Sioradáin leis. Muna ndéanann tú an comórtas sin, tá siad chun thú a chaitheamh amach as an scoil! So níl aon rogha a'd! Beidh tú fágtha ansin gan aon Ardteist, gan aon oideachas ar nós do Dhaid! Is maith an plean dhuit a dhul suas san áiléar sin anois díreach agus déan do chuid cleachtadh ceoil. All right? Fuck's sake. Céard dúirt tú? Fuck's sake! Sin a dúirt mé! Oh. Jesus.

Cén chaoi a bhfuil sibh anocht? Anois, seo amhrán ab áil liom a chanadh do mo mháthair Jessie, nach maireann, agus do m'athair, Joe. A bhuachaillí bhail!